to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. ndiye tiyeni titsegule mabaibu- mabaibulo athu ku aheberi 11 vesi yake ya 1 mavesi ena tidzinka tiaona pamene tiku- tikupita kutsogolo aheberi 11 ikupezeka page 231 amene ali ndi baibulo lofanana ndi langali aheberi 11 vesi ya 1 sindikudikirani chifukwa cha nthawi kuti tithamangitsane nayo pali mutu pamene pakuti mtima wachikhulupiriro okhulupirira a mchipangano chakale mawu a mulungu akuti koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zosayembekezeka chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Ameni. Kufotokoza kwina, chikhulupiriro ndiye kuti ndi chinthu chimene munthu akhoza kukhala pansi ndi kumakhazikitsa zinthu, atatha kukhazikitsa zinthu ndi kuyamba kumazidikirira zinthu zimene wazikhazikitsazo kuti zichitike, koma zinthuzo zosaoneka ndi maso. Haleluya! kukhala pansi, kumalingalira, kapena kumakhazikitsa kuti ineyo ndigula galimoto, koma galimotoyo palibe, kumakhala pansi ndi kumanena kuti ine ndimanga nyumba, koma nyumbayo palibe, wina nkumafunsa zikhala bwanji? Mulungu apanga njira. Ameni. Chikhulupiriro ndi chimene inu ndi ine, okondedwa, takhala tikugwiritsa ntchito m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku komanso chimodzimodzi m'moyo wathu wa Chikhristu. Funso nkumati, Kodi chikhulupiriro takhala tikuchigwiritsa bwanji ntchito m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Ndikupatsani zitsanzo. Ena a inu izi zinakuchitikiramponi. Koma kwa iwo amene sizinawachitikirepo, ndikufuna mukachoka pano mukazipange zimenezi. Tifuna tingoyerekeza. Inu mumakhala kwa aphwetekere. Muli ndi mnzanu ali ku 23. Ndiye mwapanga chisankho chonena kuti mufuna mupite mukacheze naye mnzanuyo. koma musamuuze kuti ndikubwera, musaimbe foni kapena musatumize uthenga. Ndiye chimene chikuchitika ndi ichi, inuyo mwanyamuka ndiye mukulankhula mawu panjira panu. Zivute zisavute, iye ndikampeza. Ndiye mukunyamuka, chimene chikachitike ndi ichi, mukakangofika, mnzanuyo akakuuzani kuti, Ah, kodi kani umandimanga ndiwe? Inetu ndimafuna kuti ndichoke, koma chimene chikuchitika n'chonena kuti ndimangodabwa kuti ndikungozungulira-zungulira. Chimene chikuchitika ndi chani? Haleluya! Chimene chikuchitika apapa ndi chonena kuti mau amene munalankhula panjira kuti, Zivute zisavute, ameneyi ndikam'peza. Mauwo amanyamuka, ndiye akanyamuka mauwo amakafika kwa iyeyo n'kukhala chimene mwalankhula mauwo kwa munthuyo. Ameni! Ndimafuna ndikukumbutseni okondedwa, kunena kuti mau. amene amatuluka pakamwa pathu ali ndi mphamvu. Koma mwina ndisanafike kumeneko, inu mukudziwa, kunena kuti, kale, Mulungu ankangolankhula Mawu. Ndipo akalankhula Mawu, china chilichonse chimalengeka ndi kukhazikika. Munthu atachimwa, chimene chinachitika nchakuti ulemerero wache, gawo lina limene munthu anali nalo, linachotsedwa. Koma gawo ilili la mphamvu ya Mawu linakhalabe chikhalireni. ameni ndikuwuzeni chimene chimachitika ndichi tingoyerekeza kuti mzimayi wakwiya kwambiri chifukwa cha mwana wache amene sakuchita bwino ndiye nkumamulankhulira zinthu zoyipa iwe ndiwe galu iwe ndiwe nyani iwe ndiwe mbuzi chimene chimachitika ndichonena kuti mawu amene mukulankhulawo amanyamuka ndi kupita mwa mwanayo ndi kusanduka ndi kukhala chimene mukulankhulacho ameni Ndi chifukwa chake nthawi ikakwana kuti inu mwalandira Yesu ngati Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu, ndiye mukupempheredwa mamasulidwe. Chimene chimachitika, timapemphera ngakhale chifukwa cha zinthu zina zimene zinalankhulidwa zoyipa za pa moyo wanu. Ameni. Ndi mmene ma, ndi mmene mphamvu ya mau imakhalira. Ndimafuna ndikuwuzeni okondedwa, kunena kuti china chilichonse chimene mulankhule ndi pakamwa panu, munafunika muchisamale. Musamalitse kwambiri chifukwa mau amene mumalankhula pakamwa panu ali ndi mphamvu ya moyo kapena imfa pa munthu wina. Ndipo tikapanda kusamala ndi mau athu, ife tidzaweruzidwa ndi mau omwewo. Ameni. Mwachiona chikhulupiliro chimene chachita? Kunena kuti anali ndi chikhulupiliro munthu ameneyu amapita kwa nzache ndi kulankhula mau. Scenario inayo ndiye kuti munthuyo ananyamuka koma ankunena kuti, Kaya ndikampeza? Ndingoyendabe. ndipite mwina ndikafike akakafika kumeneko amangomva kuti analitu apapa aa wapita apa amfunafuna koma mwina satani sampeza ndi zimene zimachitika ndi mawu okondedwa nchifukwa chake tikunena kuti mawu afunika kuti tisamale nawo kwambiri chifukwa mawu amalumikizana ndi chikhulupiriro ameni kodi chikhulupiriro chimagwira bwanji ntchito ku moyo wathu ifeyo wa chikhristu aheberi 11 vesi yake ya 6 ndifuna ndiwerenge pamenepo aheberi 11 ndipo mpaja munali paja musadandaule ndipo mpaja munali paja 11 verse 6 chikhulupiriro chimagwira bwanji ntchito ku moyo wa uzimu aheberi 11 verse 6 ndikuyamba kuwerenga koma opanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa pakuti iye wakudza kwa mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali obwezera mphotho Iwo akumfuna Iye. Ameni. Bottom line ya nkhani yonseyo, ukakhala kuti iwe ulibe chikhulupiriro, ndiye kuti sungathe kumkondweretsa Ambuye. Mupanga nokha chisankho chofuna kumkondweretsa Mulungu kapena kusatani kodi? Koma mukakhala opanda chikhulupiriro, ndi mmene zinthu zake ziziyendera. Mateyu 17 vesi ya 20. Sindidzikudikirani. Amene mungathe kulemba mudzilemba kuti tidzifulumira. Mateyu 17 vesi 20 Ndipo Iye ananena kwa iwo, ndipo Iye ananena kwa iwo, Chifukwa chikhulupiliro chanu n'chaching'ono, pakuti indetu ndinena kwa inu, mukakhala nacho chikhulupiliro monga kambewu ka mpiru, mudzati ndi phiri ili, sendera umuke kuja, ndipo lidzasendera, ndipo palibe kanthu kadzakulakani. Ameni. Mtundu wa chikhulupiliro woterewu! ndi umene Mulungu akunena kuti, Kungokhala nacho kachikhulupiriro kakang'ono ngati ka mbewu ka mpiru, chimene chimachitika ndi ichi, mbewu ya mpiru ka seed kake nkakang'ono kwambiri. Komano kuti muone mukadzala mbewu ya mpiru, ndi mwathirira, mwathira manyowa, tsamba lache kuti muliyerekeze ndi m'mene ka mbewu kaliri sizigwirizana ayi. Ndi choncho eti? Ndi m'mene akufotokozeramo kuti mukakhala ndi chikhulupiriro chaching'ono chokha, Inuyo mudzapanga zinthu zimene ndi malingaliro anu simudzakhulupilira kuti ndi inuyo. Koma amene adzakhala ali kuchita si wina ayi ndi Mulungu. Koma choyamba chimene mwachichita inuyo ndi kukhala ndi chikhulupiliro. Yakobo 1 vesi ya 6 mpaka 8 Yakobo 1 vesi ya 6 ya 1 Yakobo 1 vesi 6 to 8 Ndiwerenga sindikudikirani koma apemphe ndi chikhulupiliro Osakayikakayika konse, pakuti wokayikayo afanana ndi funde la m'nyanja, longotengedwa ndi mphepo kuwinduka. Pakuti asayese munthu uyu kuti adzalandira kanthu kwa Ambuye. Apa akufotokoza mtundu wina wa chikhulupiriro umene n'ngosakhazikika, ndi akuuyerekezera ndi funde la m'nyanja. Kapena ndikufunseni ndinuyo, mukapita kunyanja, ambiri amene munapita kunyanja, mukaona funde likuchoka uko ndi kudzafika kumtunda, kufa ndi kubwereranso kwa inuyo mukhoza kutanthauza kuti chimene likufuna fundeli kuti lichite ndi chiyani lifuna likhale m'madzimo kapena lifuna likhale kumtundako chimene chikuchitika ndi fundeli sizikuoneka chimene chikuchitika ndilo chifukwa zikuoneka ngati lifuna lipite kumtunda at the same time lifunanso lipite m'madzimo Pali mtundu wina wa chikhulupiliro umene umakhala ngati umenewo nde bottom line ndiyakuti mtundu wa chikhulupiliro ngati uwuwu akuti pamaso pa Mulungu umakhala opanda choti ulandire. Ameni. Ine ndimafuna ndikufunseni funso. Pano tili ndi a welfare sichoncho? Ndifuna ndikufunseni funso kuti funso lake ndilotere. Kodi pa magulu awiri amene ndikuuzeniwa, pa magulu awiri amene ndikuuzeniwa, ndi gulu liti limene linaonetsa chikhulupiriro chokhwima? Chitsanzo ndi ichichi, sindikuti zinachitika koma zikhoza kuchitika. Chitsanzo ndi ichi, a welfare ali ndi munthu odwala ali kuchipatala ndiye apanga chisankho chakuna kuti tisankhe magulu awiri, gulu loyamba lipite likaawone odwalawo, gulu lina lipitenso likaawone kanthawi kena. ndiye likakaona odwalawo abweretse lipoti ndi kutiuza mmene ayendera ndiye tamverani gulu loyambirira litanyamuka kupita kukamuona odwala adayamba kulimbikitsana naye ndi kupemphera naye ndipo atamaliza iwo ananyamuka kumabwera ndipo anapita kwa a- a welfare ndi kukawauza tabwerako ndipo munthuyo wadwalikadi koma zakuti mawa afika tikukayika ameni gulu loyamba limenelo gulu lachiwiri linanyamukanso kanthawi kena kupita kukamuona odwala ndiye anabwerera ndi lipoti a welfare ife tabwera tamuona m'baleyo wadwala ndithu tamulimbikitsa tapemphera naye ndipo popeza mulungu wathu salephera ife chikhulupiriro tinacho kuti tipitiriza ngakhale kupemphera mpaka mmene timuona atachira tizakhale naye mkachisi muno pa magulu awiriwa mukuona ndi gulu liti limene lili ndi chikhulupiriro chokhazikika agulu lina lija lokayika aja amene anapemphera ndi kumayen, kumakapereka uthenga wonena kuti kaya mawa tifika, akufanana ndi anthu amene akhoza kutereka tiyerekeze nyemba pa moto, nyemba nkumatokota pa moto paja, ndiye kenaka okha nkuziphula nyemba zija kuzikhazika pansi ndi kumayembekezera kuti heat imene yatengedwa, atenga pa nthawi imene amaphikayi ikwanitsa kuti nyemba izi akhazika pansipa zipse. Zitheka? Sizitheka. Alipo anthu amene amakhala ndi chikhulupiriro chonga ngati chimenecho chokuti adzala okha okhanso nkufumula. Anthu otero alibe cholandira pamaso pa Ambuye. Ameni. Ndifuna ndikuuzeni, okondedwa, mwachidule kwambiri mitundu iwiri ya, ya chikhulupiriro imene ndikufuna kuti tingogawana mwachangu kwambiri. Chikhulupiriro choyamba ndi chikhulupiriro chimene. chimakhazikika chifukwa chakuti zinthu tikuziona ndi maso athu. Tipereke chitsanzo. Monga mmene timadzalira chimanga m'munda mwathu, tikachipatsa chisamaliro chonse, zina zofunikira zonse nkupezeka zothandizira chimangacho kuti chimanga chikule, chiyembekezo chathu chimakhala chonena kuti apapa tidzakolola chimanga. Ameni. Timakhala ndi chikhulupiriro mkati mwathu kunena kuti apapa chimanga ife tidzakolola. Koma chikhulupiriro chikubwerachi chikubwera chifukwa chonena kuti ifeyo tikutha kuona zinthuzo ndi maso athu. Ameni. Chilipo chikhulupiriro chimene chimakhala m'moyo wa munthu chifukwa cha zinthu zimene ife timatha kuziona. Koma tamverani, pali chikhulupiriro china chimene chimakhala m'moyo wathu ndi zinthu zimene ifeyo ndi maso athu sitingathe kuziona. Ndikupatsani chitsanzo mwachangu kwambiri. Aliyense akuchidziwa chiombankhanga, ndi choncho eti? An eagle. Chiombankhanga ndi mbalame yodabwitsa kwambiri ndipo imafika ikafika zaka 4 kapena 5 ndi pamene imaikira mazira ake ndipo chiombankhanga chimaikira mazira awiri kapena atatu okha. Ameni. Ndipo chiombankhanga chimangoikira kamodzi pa chaka. Ndiye chiombankhanga chikati chifungatira mazira ache chimafungatira mazirawo kokwana masiku 35.

Kunena kuti, kukhala ngati zonsezi zikhale zizindikiro zopangitsa kuti ife ti, kuti chiombankhanga chikhulupirire kuti mmenemu mutuluka mwana. Ndinakupatsani chikhulupiriro china chimene timaona zinthu n'kukhulupirira monga tadzala chimanga ndipo zonse za, zonse zofunikira kuti chimanga chikhalepo zilipo. Chikhulupiriro chimenecho chikugwirizana ndi maso. Koma chikhulupiriro chimene ndikufotokoza apa ndi chikhulupiriro chimene sichitengera. kuti ife tiwone ndi maso, koma zimatengera zimene ife tikuzidziwa kuti Mulungu pa nyengo izi amati bwanji. Ameni. Mtundu wa chikhulupiriro chimenechi ndi mtundu umene ndikufuna ndilimbikitsane nawo, okondedwa, kunena kuti inu ndi ine ndi umene tiyenera kuti tikhale nawo. Kuti tikakhala ndi chikhulupiriro cha ngati umenewo, cha ngati chimenechi, ife tidzapambana. Chifukwa, okondedwa, ndifuna ndikuuzeni kuti kudziko kuli nkhondo, ndipo nkhondozo zikuyang'ana ifeyo, ndipo tikumana nazo ngati sitinakumane nazo. Koma tikakumana nazo nkhondozo, opanda chikhulupiriro sitikwanitsa kuchilimika. Ameni. Pamapeto penipeni, ndifuna kuti ndilimbikitsane nanu, makamaka kwa iwo amene um, mwakhala mukupemphera kwa nthawi yayitali chifukwa cha chosowa chanu, koma chosowa chanucho simunachilandire. Ndifuna ndikuwuzeni nkhani imene inachitika ku Daniel chapter 10 verse yake ya 12. Daniel chapter 10 verse ya 12 ndi 13 kunena kuti kuli nkhani ya Danieli ndiye kuti pa tsiku la nambala 21 mngelo akubwera kwa Daniel ndi kumuwuza Daniel tsiku lija limene unapemphera pemphero lako tsiku lomwelo ndi tsiku limene Mulungu adamva pemphero lako ndi atamva pemphero lako anandituma ine kuti ndibwere ndidzakupatse yankho lako koma chimene chinachitika ndichonena kuti Mmene ndimabwera, ine ndinakodwa, kapena kuti ndinagwidwa. Mukuidziwa vesi ya ku Ephesians, Aefeso 6, vesi yake ya 12, imene abusa ananenapo? Kunena kuti, Chifukwa kulimbana kwathu sitilimbana ndi mwazi ndi thupi, komatu nawo maukulu, ndi ulamuliro akuchita zolimbika a dziko a mdima uno, ndi auzimu m'choipa zakumwamba. Okondedwa, ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti ndi maso athuwa sitingathe kuziona koma mlengamu muli mphamvu zina ndi akuti mngeloyo akubwera ndi mphamvu ulamuliro wa ku Perezia ndi Mulungu anachita kutumiza khamu la nkhondo battalion kubwera kuzachita fight up until anagonjetsa ndi kubwera ndi yankho kwa Danieli ameni Ife timapemphera ndipo timakhala ndi zofuna za mtima wathu, koma chimene chimatisowa ife, inu mukudziwa kuti Mulungu akati atipatsa. Mulungu amakhala ndi mayankho atatu. Yankho Lake loyambirira, Inde, instantly, ndikukupatsa. Limenelo liribe vuto kwenikweni, chifukwa umakhala uli nacho, walandira. Kapena yankho lina, akanena kuti, Ayi, ichichi sindikupatsa, chifukwa ziripo ndithu nyengo zimatero. Limenelonso lilibe vuto, mwadziwiratu simulandira. Koma nthawi imene Mulungu akuuzani kuti mudikirire yankho lanu ndi pamene pali ntchito. Haleluya! Ngati anthu ambirimbiri agwa pansi, anthu ambirimbiri abwerera m'mbuyo, nthawi yake imakhala imeneyi chifukwa iwo amakhala akuyembekeza yankho lawo kuti libwere, koma yankholo limakhala likuchedwa kuti lifike m'dzanja lawo. Mukudziwa, tsiku limodzi kwa Mulungu limakhala ngati chikwi. Pamene chikwi chimakhala ngati tsiku limodzi, ndiye mawerengetsedwe a ife ndi a dziko lapansi ngosiyana. Ameni. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti pamene ife tapemphera ndipo yankho lathu silidafike, sizimatanthauza kuti Mulunguyo wangokhala chete kuti sakuchita kanthu. Ameni. Mulungu amakhala kuti waiyamba kale ntchito yodabwitsa yakugwira, yakutimenyera nkhondo, yakutipambanitsa, koma ifeyo ndi maso athu timakhala kuti sitikuona. sitikuona chifukwa chiyani mukudziwa okondedwa kunena kuti tsiku tsiku silimayamba nthawi imene mukuona kuwala koma tsiku limayamba nthawi ya mu mdima ndi choncho eti tsiku siliyamba nthawi imene inu mukuona kuwalali aa tsiku limakhala layamba nthawi ya mu mdima tsopano muja amati chimwemwe chidzamawa Zikutanthauza kuti tsikuli layamba kaya ndi 1 AM kaya ndi 12 midnight. Pamene Mulungu akuchita kanthu mmoyo mwathu ife timakhala Pamene Mulungu akuchita kanthu mmoyo wathu timaona ngati kuti Mulungu sakuchita kena kalikonse chifukwa chonena kuti tsikulo kwa ifeyo limakhala kuti liri mu mdima koma pamene kwacha ndi pamene ifeyo timaona chipambano ndi chigonjetso. Chimenechi chikhale chinthu chotilimbikitsa ife chifukwa alipo anthu ambirimbiri amene anaimabe pa Ambuye atapirira, anaona chi chipambano chifukwa cha kudikirira. Ameni. Nthawi yodikirira ndi nthawi yosautsa kwambiri. Inu mukuwakumbukira anamwali khumi zimene anachita pa nthawi yodikirira, si choncho kodi? Ndimafuna ndifotokoze kunena kuti mukaona kuti pamangidwa sukulu, kaya ndi yokongola, sizimatanthauza kunena kuti sukuluyo yamangidwa nthawi imene inuyo munaona anthu atatenga makasu, mapiki ndi kumakakumba foundation. Aa. Zimatanthauza kunena kuti sukuluyo ndiye kuti inali m'mutu mwa munthu wina wache kaye. Ameni. Sukuluyo, kaya ndi nyumbayo, kaya ndi galimotoyo, kaya ndi chani, chinali kale poyamba m'malingaliro a munthu m'mutu mwache. Ndiyeno zinatengera zimene iye anachita pophatikizapo ndi pemphero, Kuti zinthuzo zifike zisandulizike kuti zikhale monga kuthupi. Mutu umene tikutsatira mchaka chino ndi wonena kuti Kusanduliza masomphenya athu kukhala zenizeni. Pamene inuyo muli ndi masomphenya, pamene inuyo muli ndi maloto, pamene inu muli ndi zofuna, kuti zofuna zanuzo zikwaniritsike kusandulizika kuti zikhale zenizeni, ndi pamene inuyo poyambirira, mwayamba mwaziona zimene mufuna muchite choyamba. Chachiwiri, muike ndondomeko zimene zikhoza kukuthandizirani kufikira ku chimenecho. Chinthu china ndi kukhala ndi chikhulupiriro koma cholimba, chosagwedezeka, osati chotengera malinga ndi mmene mukuona maso, koma mukhale ndi chikhulupiriro chimene chikhoza kukhala osati chisakhale chikhulupiriro chimene chikubwera chifukwa cha zinthu zimene mukuona ndi maso, koma chikhale chikhulupiriro chimene chikubwera chifukwa cha zimene mukuzidziwa Mulungu zimene Mulungu amatha kuchita pa moyo wathu. Ndi chikhulupiriro chimenecho, tidzapambana nkhondo imeneyi. Kufikira tsopano, Mulungu atidalitse chifukwa cha mau onse amene tatumikirana inu ndi ine. Ndipo pemphero lathu likhale lonena kuti Mulungu akuzirize chikhulupiriro chathu. Mulungu atithandize kuti tikhale anthu amene tikachoka kuno, tikapita kunyumba, kusakhale kuno kongowerengera Baibuloli ndi kumaona mau a Mulungu, koma tikapitanso kunyumba, Tidzikumbukira kuti tiyenera kuti tiwerenge Mawu a Mulungu patokha patokha, pakuti mpingo suyambira kuno, koma mpingo umayambira kunyumba. Ameni. Ambuye akudalitseni, ndipo Mulungu wamkulu ndi wamphamvu apitirize kulankhula mkati mwathu, kutithandizira tichite bwino bwanji.